ndị be anyị ihe oge yere ugbo ọnwụ bụ oge eji ata kashu hmm? nnekwu enwe anya n'ime nke na ọ na-ahụ na nri dị n'ebo ndị be anyị na-achụ na nri dị n'ebo nna ya hụwo n'elu so buhari anaghị ajụ na ya anaghị ata ọhụrụ central bank anaghị ajụ na ya anaghị egote nwa ọnwụ hmm? onye jikwere ego ọ dị ọ dị free ya ọ dị free anaghị ego ego kpụrụ ogu gị fere ebo kpụrụ ogu gị fere isi ihe kpụrụ ogu gị fere ihe smile ogu gị fere nke ọbụla ndị agba ihe ọbụla ị ka ahụ ihe ị ka ata na ọhịa ị ka eri ịkpachakwa na anwụ ihe ọ bụrụ importer exporter things maka na ihe a bụ ọ na-enye anyị ego so much ndị na-agba a n'ekpa na-ebufu a na-enye ego so much ya bụ cash crop cashew fruit n'ọnụ oyibo Hmm? mkpụrụ cashew na mkpụrụ osisi enye ha niile na-atọ sweet ọ dị mma anyị ka ghara na-ekwubeghị egwu ka ọ ma gbawasịa ka ọ ma gbawasịa ya bụ ka ọ ma ya ka ụtọ ọnya ha mgbawa na ọgbawa gosi na ụtọ ọnya ma ya tụ ndị tụ ndị ya karịa hụ onye ibe ọzọ ka nọ n'ime ọ gbawa afụta ndị be anyị nri dị na ebo hụ n'aka hụ ọgwụkwa Emeghị ọṅụba ekwu ojukwu. Ekwu ojukwu. Eyi na-enye ọnya bụ ihe m jiri ego jefute. Oke isi enye ha ba afọ ndị asa mana ọ nọchitere almost na awụ nke ọha.

ịga-ekwe ụzọ ịgịga ọnụ sọsọ ihe onye gị na-anụ bụ come chop bịa rie bịa rie riri abụghị ọnụ kashu ọnwa bụ nwa cbn enweghị power over this onweghị power over this ịghọrọ ọnwụ mgbe achịkwa ọnụ nri dị na ebo na-anaghị ekwe chere ebo ọ na-ekwekwa na ịbụ ihe ike iri na ebo bịa ka ọma ọhịa ịdakwara ya ka ifuru ịdana so far na ọgụ kọrọ achụọ ngụ jewe ohi enwekwana nwa jee ohi na ebo mmadụ chineke ọkwa akụtakwa ya ka akụjie ya aka n'ọkpa chekwere were ọgụ na mma jekwe jee kọwa ọrụ nwa onye na-enweghị ana n'ụwa so far na onye bụ mmadụ nne mụrụ ọka ikwe nwe oke ọhịa ekere ya onye dị chere m n'ime ebo n'ime egu jee nụkọwa ọrụ onye kọrọ akpụ bụ ya ka-efote akpụ onye kọrọ ede bụ ya ka-avụta ede hmm? so ihe m ji ekwere bụ onye dịgba ka eri ana hụ na ego ya egbunye hụ na ahụ ihe ndị cbn na-eme anyị ana enwe access to our money ọ ihe jọgburu onwe ya biko onye jikwere ego na-ahụ ihe ọ ka-eri na ego na onye ọmụna agbaghị mbọ ọka onye ya bụ ya ndị ọcha na-asị like you shall reap whatever you sow so onye na-esowghị anything anaghị ereap anything site na onye ohi na-eje ereap nke ọ na-esowghị alụmị mmadụ encourage ji ohi maka na eji ndị ekwe nga ha ee adadị ọra mma ya ka anyị adịwo onye wee tinye uche na agriculture tinye na uche na farming farming season a na-abata na onye dị proud banye onye dị yifuche ekwa Cinderella ya banye na mkpụrụ ana kọsa ashịba na ihe so that o rukwe harvest season onye dị adị proud wepụta ihe ọkụ nka m tawodo onwe m mma o tewe aka ọ na-agụ m olisa bi n'eluigwe anyị ekene gị maka mkpụrụ osisi nọ anyị na ya ka ị gọzie ka ọ bụrụ ihe dị mma na ahụ

ebere m emere onye na-amaghị ụzọ ego nke bụ ọnwụ ọ gbata nchara ibe onye ba ndị tenant anaghị ekwe na anyị na-aghọta anything na ego ọ dịka ọ bụ ego ịka njọ be ha nke bụ ọnwụ ego ama enwe ebe tenant na onye nwebe maka na ego ikpu ego ikpu ogige wee chụta ndị mmadụ ji weta n'ego this time onye na-amaghị atụọla ọmara ọmara mana atụọla ofeke o fenye ishi n'ọhịa chekwere mkpu ana gị make a very good use of mkpu ana chineke nye gị hmm. kọfụta ihe gị na ndị be gị ka-eri otherwise ege apara unu ikike kukwe vụrụ onye gị tụha ahụ nke ọ kpara nke alụkwana ada dị ọra mma ekwuchekwe nke ngwa ka ọ dịnụ mgbe m na-ata kashu m onye ọrụ kwa aganya bịa enwere m enwere m enough nke bụ onwe onye ọrụ kwa aganya bịa n'ime awa njọ Mm. Mm. Mm. ihe ọ na-atọ Right.